onye bụ onye ọzọ n'Enugwu Ukwu bụ onye a na-akwanyere ugwu ọfụma ee eh, ọzọ Enugwu Ukwu dị ịbụọ ị nwere ike chie ogwu ọzọ ee eh, mana nke kachasịnụ n'ife gbasara ọzọ bụ ọzọ mkpu Enugwu Ukwu na Ụmụnri nke patron ya bụ His Royal Majesty Igwe Sir Ralph Ọbụmnaeme Ekpeh bụ the custodian of the tradition and customs of the people of Enugu Ukwu before i chi ọzọ n'Enugu Ukwu ị ga-ejegoro na vileji gị mee ife a na-akpọ nze ime nze bụ na a ga-erekọgnaiz gị as onye na-eme ezigbo ihe n'obodo e chie gị nze na vileji gị e chichaa gị nze na vileji gị Enugu Ukwu nwelụ kwọta four Ifite Enu Ifite Ana Uruokwe na Avọmịmị Urunnebo na Ọjị i luo o nwee ndị na-eme ekwu dịka anyị nwa bụ Ifite Enu na Ifite Ana anyị na-eme ekwu nwee ndị na-eme ọba Uruokwe na Avọmịmị ya nko na-eme ọba i chie nke vileji i chie nke kwọta i wee pụta gwa anyị na i tolugo ichi ọzọ mkpu Enugu Ukwu na Ụmụnri anyị bịa mee ife dị na ya ị pasịa interview ị ga-abụ onye nọ in good standing with the society ị ga-abụ onye nwe ife ọ na-eme ị ga-abụ onye nwere ezinụlọ ị ga-abụ onye na-achụ udo n'obodo ị ga-abụ onye na-alụ ọlụ na-eweta ọganihu n'obodo ị ga-abụ onye eziokwu you must be a man of integrity ị bịazịa gwa anyị ị pasịa interview i mee ife ị kwesịrị ime wee chi ọzọ ee and ị bịa ọzọ Enugu Ukwu bụ ọzọ Enugu Ukwu na Ụmụnri ee i chie nze nze i chi dị na vileji gị i chie echichi na kwọta echichi i chi na kwọta bụ na kwọta gị ka ọ dị ya for example m chi ekwu nze n'Isionye ekwu nze n'Isionye ka ọ bụ sọsọ ihe a na-akpọ Enugu ukwu na Ụmụnri bụ ọzọ mkpu i chie ọzọ mkpu ọ bụla Enugu ukwu na Ụmụnri ọ bụkwa na his majesty bụ eze Enugu ukwu na igwe Ụmụnri nee anya fụ na ị na-eme ezigbo ihe n'obodo kpọọ gị ka e kpunye gị nkata ukwu n'isi Enugu ukwu gbakọ aka kpunye gị nkata ukwu n'isi ị zawakwa afa ọbụla e chi gị ebe anwa a na-etinyekwu ya Enugu ukwu na Ụmụnri ihe ndị a niile na-adị mkpa ka a na-akọwa ya ka ndị be anyị wee na-aghọta ka ndị Igbo wee na-aghọta nkata ukwu a na-ekpu n'isi abụrọkwa ọzọ mkpu na dresịn ọzọ mkpu i nee anya ị fụ atali dị m n'ụkwụ i nee anya ị fụ peteli i nee anya ị fụ aka m yi ma nke aka ma nke ụkwụ ma nke onu i nee anya ị fụ na akwa anyị na e deli ọzọ Enugu ukwu na Ụmụnri i nee anya ị fụ na anyị nwere ego iru na ihe a dị ịbụọ ịbụọ ọ dị ofu bụ nke ogwu ọzọ nke ịbụọ bụ ọzọ mkpu i neekwa anya ị fụ na abụba ugo dị m n'isi dị ịbụọ dresịn niile i kwesị ịfụ onye ọzọ ma ị fụ onye ọbụla nkere ekike pụta ị ga-ama ma nke ndị nze ka nke ndị ekwu ka nke ndị ọzọ ka nke ndị kabinet Igbo bụ Igbo ekene m unu ya dịrị unu mma